Sin iad ag iompar na peile chun cinn, Maigh Eo, déanta go deas aige Cian May, isteach i lár slíoctha, é léite go diail ansan aige Ros Comáin ach tá botún déanta agus Tony Carey tar éis cúl a ghoid do Mhaigh Eo. Prioctha suas ag an bhfear Ben Holmes atá ar an ndaichead slat eile. Preabadh álainn ar fad ansan aige Luke Shally, sin scór an-bhreá. cabhair ag teastáil lasmuigh agus tá b'é sin Carey tabhairt fén scór arís agus sin pointe an-bhreá ag bráithre Críostaí ansan agus a fuair cúl i gcoinne Mhaigh Eo an lá deirneach, an modh díreach chun tosaigh, ceann ard seolta isteach agus tá beirt laistigh, an-shábháil ach in ainneoin a dhíchill ansan tá John Price ós na Piarsaigh tréis cúl a chlárú. Gach seans go ngeobhaidh sé an ceann is deocra. Anois bhfuil sé sin tomhaiste níosa bhfearr aige sin ard chic dhá phointe mar sin. Tá suim againn i lads Maigh Eo taobh thiar leis anseo. An-chóngarach ar fad do ach níl siad ag rá faic leis agus tá sé sin buailte go hálainn ar fad agus is fiú dhá phointe é sin. Isteach anso go dtí Price agus arís, bhuel an t-ádh dearg le Ros Comáin ansan. Buailte aige Price fé bhrú diamhair ach sin ard scór. Ard scór, ard scór ar fad ó John Price. Leacaithe anuas aige Ros Comáin agus tógtha an turas so ag an bhfear eile Luke Shally. Ná fuil fiscithe puinn againn ar bheagán spáis, ar bheagán ama. Pointe breá eile agus bearna oscailte aige. Agus n'fheadar ab é an cinneadh ceart tabhairt fé phointe anso ach tá sé chun é sin a dhéanamh agus tá sé caite siar im scórnach aige siúd. Sin ard scór aige Conor Hession. Anois an féidir le Maigh Eo tógaint ar dhea-obair Kelly ansan? Sin ceannín deas seolta isteach, tógtha anso aige Carey. Ben Holmes anois agus sin pointe den scoth ar cheann de phointí an tráthnóna. fear ar chúrsaí. Seo fear ná feacamar puinn, fear Bhaile an Tobair, Murphy, sa chéad leath agus tá a ruathar san agus tá sé laistigh ach tá Tony Carey á cheartú fhéinig agus tá gaisce á dhéanamh aige Carey. Imreoirí Ros Comáin, Séimí Carty an turas san, tógtha go hálainn ar fad aige Carey istigh. Tá spás déanta aige, bob buailte aige leis ar a chéile comhraic, tá scór tuillte aige seo agus a leithéid de scór. Anois tá am agus. spás aige Casey, an cinneadh déanta aige é a chur siar ansan agus bhuel, pointe fachta tá ansan aige Christopher Feerick, aige Carey agus Colm Fitzgerald bocht a d'iarraidh an fear so a chiúiniú, bhuel, tá sé sin ag teacht isteach go hálainn ar fad, tá raic á dhéanamh aige. Beidh Seó Holmes, gríosaire ard fir, isteach anso agus é fachta thar n-ais, bhuel, os cionn Holmes trasna go dtí Flanagan, a mharc tógtha aige agus an bheart déanta. leis an gcomhrac san. Anois mar sin, McGuinness isteach sa spás agus agaidh an dos í, féachaint ar na cuaillí agus tá a bhfuil an t-aicsean déanta, an é John Price arís a bhí ann? Mar sin, deis aige. ar na foirne a chur ar chomhtharrac agus tá sé déanta aige Dean Casey. Anois cé ann atá ag teacht abhaile? Ros Comáin agus seo chugainn Hannon, an fear a luas isteach go dtí Dara Curran an captaen agus é sin críochnaithe go hálainn ar fad. Bhí obair le déanamh, chéad duine curtha dhe aige, ag lorg tacaíochta siar anso agus tá a phointe faighte agus faighte go hálainn aige Rhys Neary. Pas tomhaiste go deas aige b'é seo Hession. Ní raibh puinn ag tarlúint laistigh. Flanagan a fuair pointe deas níos túisce. Tá sé sin go hálainn ar fad aige Dara Flanagan. A haon a cúig déag sin ocht bpointe déag. Dó a ceathair déag sin fiche pointe. An fheadóg séidte ag an réiteoir. Agus is iad Ros Comáin curaí mionúir Chonnachta. Agus tá Corn Tom Kilcoyne. Buaite don gcúigiú babhta déag acu, dob iad Ros Comáin rogha na n-údar ag teacht isteach anso Garry. Tá's ag Dia gur thuilleadar an bua seo. Gan dabht, bhí sé tuillte acu ag an deireadh leis an gcúl a fuair Dara Curran ach le bheith fairáilte do 20 nóiméad ins an dara leath, bhí Maigh Eo ag dul go maith ach bhí an bua tuillte ag Ros Comáin. Maigh Eo 1, 15, Ros Comáin 2, 14. Aige Dara Curran ansan le Uinsinn Ó Nearaigh agus in airde le Corn Tom Kilcoyne den gcúigiú babhta déag buaite aige Ros Comáin. Sin iad na curaí anso thiar i gCúige Chonnacht ach mar a dúramar beidh an dá fhoireann ar aghaidh go dtís na cluichí ceathrú ceannais.